Hi, a chairde, conas atá sibh? Tháinig an cheist seo isteach chugam an lá faoi dheireadh ó King Donncha é féin. Dúirt sé, ag rá é, feicthe agam faoi dheoidh an tseachtain seo, beirt a bhfuil Gaeilge réasúnta maith acu á rá, do bharúil? Ceist ana-mhaith agus ana-thábhachtach d'fhoghlaimeoirí ach go háirithe, mar Tá an méid sin roghanna ann agus tú ag iarraidh an focal 'it' a aistriú ó Bhéarla. Anois, bhailíos roinnt samplaí. Um, an é seo? An é, leithscéal, an é an ceann seo é? Sin sampla amháin. a úsáideann an réamhfhocal 'é' agus is féidir 'í' nó 'iad' a chur isteach ansin más rud é go bhfuil inscne an ainmfhocail baininscneach nó más rud é go bhfuil an t-ainmfhocal sin san uimhir iolra. an iad na cinn seo iad, mar shampla. an ceann seo simplí go leor, tá sé nó sí, it is. deas simplí. Is maith liom an phoincíocht ríomheolaíochta sin ach ní raibh, ní, ní, ní athróidh mé gach ceann. Pé scéal é, sea, feicfidh tú ansin gur féidir sé nó sí a úsáid le it a chur in iúl freisin ach go dtí seo tá feicthe againn go gcaithfidh tú bheith ar an airdeall faoi uimhir an ainmfhocail agus faoi inscne an ainmfhocail. Agus tá sé sin fíor freisin faoi na forainmneacha réamhfhoclacha seo freisin. Seo díreach cúpla sampla, tá neart cinn eile, ar ndóigh, ach tugann sé cineál, léireoidh sé cineál an coincheap agus an bealach is fearr it a aistriú. Anois, an chéad sampla a bhí agam anseo ná, cad a bhí ann arís?

Arís, más rud é go bhfuil sé sin ag déanamh tagartha do rud éigin baineann, is féidir tá ocras uirthi a rá sa chomhthéacs sin freisin. den cheann seo ann, inti nó ionat, thaitin an ceann seo liom, you can do it, an rud a tháinig soir. agus, bhfuil sé agat? Thaitin an ceann sin liom. You can do it. Tá an mianach ionat. Tá sé sin cineálín cosúil leis na frásaí réasúnta seasta atá ag teacht ar ball anois ach toisc go n-úsáideann sé forainm réamhfhoclach bhíos ag iarraidh é a chur isteach leis an ghrúpa seo agus sea, sea. Taitníonn an ceann sin liom. An ceann seo uaidh nó uaithi? So, Fan amach uaidh. Stay away from it. Sé an ceann sin. So, feiceann tú arís it sa Bhéarla tá sé an-éasca a úsáid, ní gá duit bheith ag smaoineamh faoin, faoin uimhir nó faoin inscne nó aon cheo mar sin ach sa Ghaeilge is féidir linn níos mó eolais a chur in iúl toisc gur féidir linn an inscne agus an uimhir a roghnú agus muid ag aistriú it. Agus cé go gceapfá, b'fhéidir, gur go bhfuil sé sin níos casta agus, á, gur pian sa tóin é sin agus pé rud eile, is maith an rud é freisin. Meascán. Is maith an rud é freisin sa chaoi go bhfuil tú in ann cineál eolas níos mine a chur in iúl agus mar sin de. An ceann seo, that's it. Agus tagairt do Negative Uladh.

Confer all the prizes upon the nó pé rud. So níl le déanamh anois ach um, sea. So féach go nach féidir cineál an focal a aistriú focal ar na, na focail sin a aistriú focal ar fhocal. Agus is amhlaidh anseo freisin. It doesn't matter. Is cuma. Agus síleann sé an dúrud de féin nó síleann sé gur togha fir é. Eh, he thinks he's it. Deireann daoine, tá a fhios agat go ndeireann daoine é sin uaireanta, he thinks he's it nó síleann sé gur an rud is fearr ar domhan é, like he thinks he's the bees knees and the cat's pyjamas nó rud éigin mar sin. So sin an cineál rud atá i gceist agam leis an gceann deireanach sin. Um, agus thaithin na haistriúcháin liom an ceann seo go háirithe, is féidir uh, an dúrud de a chur isteach freisin. Um, sea, ach sin roinnt samplaí go bunúsach, so tá idir frásaí seasta ann, Sin é agus d'fhéadfá a rá go bhfuil baint idir an ceann san agus na forainmneacha seo agus go bhfuil baint idir an ceann seo agus na frásaí seo thíos. Ach go ginearálta thá na frásaí seasta againn, tá na forainmneacha réamhfhocla réamhfhoclacha againn agus tá na gnáthfhorainmneacha againn le it a aistriú go Gaeilge. Anois, fadhb amháin leo siúd uilig, ní thagraíonn siad sin don, nó ní fhreagraíonn siad sin an cheist, an á seo. So conas gur féidir linn an cheist sin a fhreagairt? Anois, Cuirfidh mé bosca eile isteach anseo. Leis an gceist sin a fhreagairt, an á seo. Is féidir leis an á seo a bheith ina aidiacht eh, thaispeáinteach. Sa sin eh, nuair atá tú cineál Sin nuair is ainmní an ainm briathartha í an mhír seo, á. So sin an rud a tharla san abairt sin. So bhí sé á rá agam leat, mar shampla. Seo é an rud a dúiris, ok? So bhí sé á rá agam leat, agus féach anseo seachas ag rá é. So, smaoiníonn daoine air seo gur, gurb ionann ag rá agus saying, agus síleann siad go bhfuil an ag rá sin reoite agus nach féidir cineál fáil réidh leis an ag cuir i gcás. Ach, is féidir leis an á seo feidhmiú mar aidiacht thaispeáinteach sa chomhthéacs seo, agus tagairt a dhéanamh don rud a dúirt an duine leis an duine eile, nó pé rud, agus is féidir leis ionad an an ag sin a ghlacadh.